san o san fmi bɛ jateminɛw caman kɛ jamanaw ka sɔrɔw kan k'o donnew pibiliye walasa ka diɲɛmaa bɔ kunpan na sɔrɔw kunnafoniya nasira fɛ u ka jateminɛ min be n'a be fɔ ma pib ale be jamana kelen ka san kelen sɔrɔ kofɔ hali ni ɲininikɛla dɔw ma sɔn pib in jate bɔcogo ye an be don min na ko bi pib de ye referansiba ye min be jamanaw ka fanga pereperela tigɛ sɔrɔ bunankun kan ani ka jamanaw ka taaɲɛ n'u ka segikɔ pereperela tigɛ o hukumu kɔnɔna na fmi ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ diɲɛ sɔrɔ jɔnjɔn bɛ etazini bolo olu ka saan sɔrɔ bɛnna dolar miliyar ba mugan naani ani kɛmɛ wolonfila ani bi naani wɔɔrɔ ma jɔyɔrɔ filanan bɛ shin bolo olu ka saan sɔrɔ bɛnna dolar miliyar ba tan ni seegin ani kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ ma sɔrɔ nasira fɛ o jamana fila nunu de diɲɛ supɛr pisansiw ye u ni tɔw tɛ kuru kelen kɔnɔ japɔn ye sabanan ye alemaɲi ye naaninan ye royaume uni ye duurunan ye ɛndi ye wɔɔrɔnan ye an teri faransi ye wolonfilanan ye itali ye seeginan ye kanada ye kɔnɔntɔnnan ye kore du sud ye top 10 dan ye wa n'a bɔra farafina la diɲɛ kɔntinaw bɛɛ reperezantelen do top 20 kɔnɔna na nka n'i be fɛ ka farafina peremiyɛri pisansi ye klasiman mondial kɔnɔ f'i ka don top 30 de kɔnɔ o ye magaritɔ koba ye ka d'a kan farafina dugu jukɔrɔfɛnw suguyaw n'u hakɛya ka ca ni kɔntinaw bɛɛ ta ye farafina dugukolo fɛrɛlen do ni kɔntina bɛɛ ta ye a sɛnɛfɛnw suguya caaman be ɲa an fɛ yan wa jeni ka ca farafina ka tɛmɛ kɔntinan bɛɛ kan n'o b'a yira k'a fɔ baarakɛlako dɛsɛ t'an na f'an be kɔntinan tɔw sɛrivi mɛndevuru ni sɛrivo la o kama an b'an yɛrɛ ɲininka maligire ke ye ni atuba nunu bɛɛ b'an ka kɔntinan bolo mun ne kama bɛɛ b'an ɲɛ ɲɛmɔgɔ kolon ka mara taabolo jugu de nɔɔ do wa tubabu jamana dɔw ka politiki afrikɛni de nɔɔ do wa an yɛrɛ popilasiyɔn afrikɛni ka baarakɛbaliya de nɔɔ do wa walima a bɛɛ dɔndɔni de b'a la a y'aw hakilina fɔ an ye kɔmantɛrɛ kɔnɔ min ye farafina kilebiyanfan jamanaw ye malgré ke kɛlɛ ni kirisi suguya wɛrɛw be jamana nunu caaman kɔnɔ bolofa farala jamana kofɔlen nunu bɛɛ ka sɔrɔ kan wa jamana kelen yɛrɛ donna farafina top 10 kɔnɔ o ye farafina kilebiyanfan jamanaw dafa saba la o cercle ferme in kɔnɔ video in na an ben'a ye k'a fɔ farafina ni diɲɛ jɔnjɔn caaman be farafina kilebiyanfan jamanaw bolo dugu jukɔrɔfɛnko ni sɛnɛko la nka farafina kilebiyanfan population fanba te k'u ɲiyɔrɔ sɔrɔ o nafolo kasabi nunu na n'i ye farafina kilebiyanfan jamanaw ka potansiyɛli lajɛ k'a ye k'a fɔ sedeyawo bɛ k'a yɛrɛ to faransi bolo a k'a don a sago n'a da fɛ i b'a ye k'a fɔ faransi perezidan kɔrɔ vge ka ministre louis de guiringaud ye kuma min fɔ ane 70 kɔnɔna na halisa kuma in ma kɔrɔ fɔlɔ sur le plan régional a ko afiriki dɔrɔn de ye kɔntinan ye kɔntinan min kan faransɛ kɛmɛ duru dɔrɔn be se k'a kow taabolo falen pewu n'o b'a yira k'a fɔ n'a y'an ja an ka caya kosɛbɛ n'an y'an ja yɛrɛ an ka fanga dɔɔni sɔrɔ nka cogo o cogo la faransi b'an don a sagonada fɛ aw hakilina ye min ye sedawo ka banyɛrɛyeya kan aw be se k'o fɔ an ye kɔmantɛrɛ kɔnɔ an balimaw aw bisimila mali sajo kan bi an bena farafina kilebi yanfan jamana tan ye jamana minnu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin jamana tan nunu cɛla aw yɛrɛ bolo potentiɛliba bɛ jamana minnu la sɔrɔ nasira fɛ aw bɛ se k'olu fɔ an ye kɔmantɛrɛ kɔnɔ aw minnu ma abone fɔlɔ aw y'aw abone ka notification active walasa an ka video nataw kana fɔ aw kɔ an balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mali sajo dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye aba immobilier ye k'i to kɔkan ka so jɔ mali la ka dugukolo san mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la mali la aba immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na u filɛ nin ye gɔlfu la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjurusira 79 48 55 54 walima

farafinna jɔyɔrɔ bisaba naaninan fɛnɛ b'u bolo jamana biduru ni sabaw cɛ la togo population ye maa miliyɔn segin ni tila ye olu be sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba be bɔ sɛnɛ la kɛmɛ kɛmɛ sara la togolɛ biwɔrɔ ni duru be baara kɛ sɛktɛr primɛr kɔnɔ n'o ye sɛnɛ mɔni ani baganmara balow tɛmɛnin kɔfɛ u be fɛɛn minnu sɛnɛ ka caya o ye kakawo kafe ani kɔri ye dugujugɔrɔfɛnw suguya caaman fana be togo a yirala k'a fɔ togo be diɲɛ jamana tan duuruw cɛ la minnu ka san phosphate bɔta ka can kosɛbɛ nka sur le plan économique togo ka atu bɛɛ la belebele dɔ ye lome pɔr ye lloyd's list n'o ye anglais jamana ka revue ye min spécialiselen don kɔgɔji kan taamaw jateminɛw la olu ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ 2021 kɔnɔna na kɔntenɛr miliyɔn kelen ni baa kɛmɛ wolonfila ani dɔɔni de tɛmɛna lome pɔr fɛ o kama an be don min na ko bi kɔntenɛr ko ta fan fɛ farafinna jɔyɔrɔ naaninan bɛ lome pɔrɔ bolo wa lome pɔrɔ bɛ diɲɛ pɔrɔba kɛmɛw cɛla minnu ferekantelen don kosɛbɛ 9e Niger Niger jamana ka 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari tan duuru ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafinna kilebiyanfan jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan bɛ Niger bolo wa farafinna jɔyɔrɔ mugan naaninan fɛnɛ b'u bolo Niger population ye maa miliyɔn mugan ni saba ni tila ye olu bɛ sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sɛnɛ la sɛnɛ ni baganmara dɔrɔn jɔyɔrɔ ye sara bi duru ye u ka saan kelen sɔrɔ la dugujukɔrɔfɛnw suguya caaman caaman fɛnɛ be nizɛr i n'a fɔ sanu n'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nizɛr ka sɔrɔ la nka nizɛr dɔnnen don ni min ye kosɛbɛ n'o fana be wariba ladon kun o ye iraniyɔm ye diɲɛ bɛɛ kazakstan kanada ɔstrali ani namibi tɛmɛnen kɔfɛ iraniyɔm bɔ jɔyɔrɔ durunan be nizɛr bolo pnud ka indice de développement humain classement y'a yira k'a fɔ nizɛr be farafina jamanaw bɛɛ kɔfɛ développement bunda kun kan wa a bɛ waati bɔ terrorisme kɛlɛ min bɛ niger o bɛ ka niger ka développement tɔ lasegin kɔ ka d'a kan u ka jamana ka sɔrɔ fanba bɛ ka don kɛlɛ ani lakana fɛɛrɛw bolodali la global fire power y'a yira k'a fɔ 2022 in kɔnɔna na niger bɛna dollar miliyɔn kɛmɛ fila ani bi segin ni wolonfila ni dɔɔni de don a ka armée la o b'a yira k'a fɔ an ni niger ka problème bɛɛ ye kelen huitième la Guinée la Guinée ka 2021 sɔrɔ bɛnna dollar miliyari tan ni wɔɔrɔ ni dɔɔni ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ seginnan bɛ la Guinée bolo wa farafina jɔyɔrɔ mugan naaninan fɛnɛ b'u bolo la Guinée population ye maa miliyɔn tan ni saba ni tila ɲɔgɔn ye olu ka wari ye franc guinéen ye olu fɛnɛ ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sɛnɛ la kɛmɛ kɛmɛ sara la guinéen bi wolonfila ɲɔgɔn ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛ baganmara walima mɔni kan dugujukɔrɔfɛnw fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ la Guinée ka sɔrɔ la jaman ni sanu caman b'u ka dugu jukɔrɔ nka lagine ɲɔgɔn tɛ ye fɛn min na kosɛbɛ o ye bɔkisiti ye n'ale bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fugan ye a yirala k'a fɔ bɔkisiti min bɛ lagine dugu jukɔrɔ o ka ca ni diɲɛ jamanaw bɛɛ ta ye nka o bɛɛ n'a ta sɛgɛn bɛ lagine population fanba kan o kama kɔsa in na u ka transition president n'o ye colonel doumbouya ye a ye ultimatum di kɔnpaɲi miniyɛriw ma ko 2022 mɛ kalo kana ban ni k'a sɔrɔ u ma na projet jɔnjɔn yira a la projet min bɛ tali kɛ rafineri kan n'o ye ka dugujukɔrɔfɛn ninnu bayɛlɛma sur place walasa guinéen caman ka se ka baara sɔrɔ o rafineri ninnu kɔnɔ septième benɛ benɛ jamana ka 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari tan ni wolonfila ni dɔɔni ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ wolonfilanan be benɛ bolo farafina jɔyɔrɔ mugan ni sabanan fɛnɛ b'u bolo benɛ population ye maa miliyɔn tan ni saba ɲɔgɔn ye olu fɛnɛ be sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba be bɔ sɛnɛ la balow tɛmɛnen kɔfɛ kɔrisɛnɛ de nɔ ɲɛnen don kosɛbɛ benɛ jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ kɔrisɛnɛ jɔyɔrɔ filanan b'u bolo farafina an be don min na i ko bi sɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sanni feerew jɔyɔrɔ ye sara bi naani ni wolonfila ye benɛ ka san kelen sɔrɔ kɔnɔ o farala kɛrɛnkɛrɛnnenya la kotonu pɔr la n'ale be jate farafina pɔrbaw fɛ an be don min na i ko bi afrika logistique magazine ka classement y'a yira k'a fɔ kotonu pɔr ye farafina pɔr wɔrɔnan ye min ferekantelen don kosɛbɛ n'a baarakɛcogo ka ɲi wa a ka teli sixième burkina faso burkina ka 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari tan ni segin ani miliyɔn kɛmɛ segin ni bi duuru ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina tilebiyanfan jɔyɔrɔ wɔrɔnan bɛ burkina bolo farafina jɔyɔrɔ mugannan fana b'u bolo burkina population ye maa miliyɔn mugan ni kelen ni dɔɔni ye olu fana bɛ sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sɛnɛ la kɛmɛ kɛmɛ sara la burukinabe bi segin ɲɔgɔn ka baara be tali kɛ sɛnɛ baganmara walima mɔni kan wa a yirala k'a fɔ samiya tɛmɛnen kɔrisɛnɛ jɔyɔrɔ naaninan be burukina bolo farafina o tɛmɛnen kɔfɛ dugu jukɔrɔfɛnw caman caman fana be burukina kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu a yirala k'a fɔ farafina sanubɔ jɔyɔrɔ sabanan be burukina bolo an be don min na ko bi burukina ye g5 sahel jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone des trois frontières jamana dɔ don n'o b'a yira k'a fɔ a be waati bɔ terorisimu ɲɔ ɲɛlen don burukina jamana fɛnɛ kɔnɔ o kama olu fana ka sɔrɔ fanba bɛ taa kɛlɛ ni lakana labɛn sabatili la global firepower y'a yira k'a fɔ burkina bɛna dolar miliyɔn kɛmɛ naani ani bi saba naani ni dɔɔni de don a ka arme la 2022 kɔnɔna na cinquième mali an ka san 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari tan kɔnɔntɔn ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni tan ɲɔgɔn ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina tilebiyanfan jɔyɔrɔ durunan b'an bolo farafina jɔyɔrɔ tan ni seginan fana b'an bolo jamana bi duru ni saba cɛ la an ye maa miliyɔn mugan ni dɔɔni ye mali kɔnɔ yan an fana be uemoa la n'o ye farafina tilebiyanfan sefa dun jamanaw ka jɛkulu ye sɛnɛ de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ kɔnɔ a yirala k'a fɔ kɔrisɛnɛ la mali seginna a pilasi kɔrɔ la ɲina n'o ye farafina jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a yirala k'a fɔ mali ye rekɔri kura de sigi farafina k'an ka production bɛnna tɔni ba kɛmɛ wolonfila ani bi wɔɔrɔ ma k'o ɲɔgɔn kun ma deli ka kɛ kɔɔrisɛnɛ la farafinna o exploit ba in farala an ka sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri la n'an ka transisɔn ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛw bolo da ka dɔ fara kɔɔri wari kan ni ka angɛrɛw da jigin kosɛbɛ sɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ dugu jukɔrɔfɛn ne jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ kɔnɔ farafinna sanubɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ mali bolo wa Gulamina mine de lithium fana bɛna kɛ sababu ye n'an ka jamana bɛna jate lithium bɔlabaw fɛ an ka dugu jukɔrɔfɛnw suguyaw n'u hakɛya caya de kama Fraser Institute n'ale ye kanadɛnw ka think tank ba ye ale ka 2020 jateminɛw y'a yira k'a fɔ mali ye farafina jamana filanan ye nimisa tɛ wari donni la jamana min dugu jukɔrɔfɛnw bɔli la nka malheureusement mali ye jamana ye min bɛ kɛlɛ la a bɛ san caman bɔ o kama projet baw minnu bɛ tali kɛ infrastructure baw dilanli kan olu ka dɔgɔ an fɛ yan ka da a kan an ka sɔrɔ fanba bɛ ka don kɛlɛ ni lakana fɛɛrɛw bolodali la ka da a kan yiriwa tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ lakana tɛ yen global firepower y'a yira k'a fɔ 2022 in kɔnɔna na an bɛna dolari miliyɔn kɛmɛ duuru ani bi kɔnɔntɔn ni kelen ni dɔɔni de don an ka arme la o ye g5 sahel budget de défense bɛɛ la belebele ye quatrième Sénégal Sénégal ka 2021 sɔrɔ bɛnna dolari miliyari mugan ni wolonfila ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi saba ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ naninan bɛ Sénégal bolo farafina jɔyɔrɔ tan ni wɔrɔnan fɛnɛ b'u bolo Sénégal population ye maa miliyɔn tan ni wolonfila ni dɔɔni ye olu fana bɛ sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ secteur primaire la n'o ye sɛnɛ mɔni ani baganmara ye a yirala k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la sɛnɛgalɛ bi wɔrɔ ɲɔgɔn ka baara bɛ tali kɛ o fɛn saba ninnu kan o tɛmɛnen kɔfɛ dugujukɔrɔfɛnw fana jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛgali ka sɔrɔ kɔnɔ wa dɔ bɛna fara o kan ka taa fɛ ka d'a kan sɛnɛgali bɛna a ka petrɔli ni gazi ɛsplɔteli daminɛ 2023 ani 2024 sɛnɛgali minisiri de finansi y'a yira k'a fɔ o bɛna sefa miliyari kɛmɛ wolonfila de ladon sɛnɛgali jamana kɛsu kɔnɔ san o san infrastructure projet baw caman fana bɛ senna Sɛnɛgal i n'a fɔ Diamniadio n'o ye dugu ye min bɛ ka jɔ Dakar kɛrɛfɛ n'o stade kura inauguré la ni Sɛnɛgal ni Egypte ka retour tanna kɔnɔ Dakar train kura fana inauguré la n'o bɛna Dakar ni Diamniadio ani aéroport taama nɔgɔya u ye pont fila fana inauguré kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Foundiougne pont n'o janya bɛ taa kilomɛtiri kelen ni tila la troisième Côte d'Ivoire Ivoiriyɛnw ka san 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari bi wolonfila ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina tilebiyanfan jɔyɔrɔ sabanan bɛ Côte d'Ivoire bolo wa ɲinan Ivoire jamana donna farafina jamana tanw cɛla minnu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ a yirala k'a fɔ farafina jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan b'u bolo Côte d'Ivoire population ye maa miliyɔn mugan ni seegin ni dɔɔni ye olu fana bɛ sefa wari de dun u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ secteur primaire la kɛmɛkɛmɛ sara la ivoiriyɛn bi wɔrɔ ka baara bɛ tali kɛ sɛnɛ mɔni walima baganmara kan a bɛ waati jan bɔ diɲɛ kakawo sɛnɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ ivoire jamana bolo ni kɛnɛ janba ye wa farafinna kɔɔri sɛnɛ jɔyɔrɔ sabanan fɛnɛ b'u bolo industiriw ni sanni feere jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ivoiriyɛnw ka sɔrɔ kɔnɔna na africa logistique magazine ka classement y'a yira k'a fɔ farafinna jɔyɔrɔ wolonfilanan bɛ abijan port bolo dugujukɔrɔfɛn suguya caman fɛnɛ bɛ cote d'ivoire i n'a fɔ nickel sanu diamant petrol etc infrastructure projet baw caman bɛ senna ivoire jamana fɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ abijan train CAN 2023 stadiw ani chantier ba wɛrɛw deuxième ghana ghana ka san 2021 sɔrɔ bɛnna dolar miliyari bi wolonfila naani ni miliyɔn kɛmɛ fila ani bi wɔrɔ ma o kama sɔrɔ nasira fɛ farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ filanan bɛ ghana bolo wa farafina jɔyɔrɔ seeginnan fana b'u bolo Ghana population ye maa miliyɔn bi saba ni fila ani dɔɔni ye olu bɛ wari min dun o ye sedi ye u ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sanni feere ani sɛrivisiw la kɛmɛkɛmɛ sara la olu jɔyɔrɔ ye sara bi duuru ni fila ye u ka sɔrɔ kɔnɔna na sɛnɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ganayɛnw ka sɔrɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ cote d'ivoire tɛmɛnen kɔfɛ kakawo sɛnɛ jɔyɔrɔ filanan bɛ ghana bolo diɲɛ kɔnɔ dugujukɔrɔfɛnw suguya caman fɛnɛ bɛ ghana farafinna sanubɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ b'u bolo ni kɛnɛ jan ye ka sɔrɔ ka mali tugu u la sans surprise farafina kilebiyanfan jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ nizeriya bolo ɲinan tuguni ka d'a kan a bɛ waati bɔ nizeriya de ye farafina première puissance économique ye u ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ farafina jamanaw bɛɛ ta kan a yirala k'a fɔ 2021 kɔnɔna na u ka jamana ka sɔrɔ bɛnna dolar miliyari kɛmɛ duuru ni bi duuru ani duuru ma o ka ca ni union européenne jamanaw tila bɛɛ ka sɔrɔ ye i n'a fɔ danemark Finlande, Irlande, etc. Nizeriya population bɛ maa miliyɔn kɛmɛ fila ani tan ni kɔnɔntɔn ni tila la. O ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ka population ye. Wa diɲɛ jɔyɔrɔ wolonflanan fɛnɛ b'u bolo population ko la. Nizeriyanw ka wari ye naira ye. U ka sɔrɔ faama bɛ bɔ u ka dugu jukɔrɔfɛnw na. Farafina petrol bɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Nizeriya bolo. Diɲɛ jɔyɔrɔ tan ni sabanan b'u bolo. Wa a yirala k'a fɔ petrol min bɛ olu ka dugu jukɔrɔ, o ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ta ye, Libi bɔlen kɔ a la. o petrɔli reserve ba in de kama miliyardɛr nigerian dangote n'ale ye farafina bɛɛ waritigiba ye ale ye rafineri belebele dayɛlɛ nigeriya kɔsa in na n'o musaka taar'i jɔ dolar miliyar tan duru ɲɔgɔn na o nafolo kasabi ka can ni togo jamana ka saan sɔrɔ ye ani nigɛr ka saan sɔrɔ be da brɛf rafineri ɲɔgɔn belebele kun ma deli ka glan farafina fɔlɔ farafina gazibɔ jɔyɔrɔ sabanan fana be nigeriya bolo algeri ni egypte tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ jɔyɔrɔ tan wolonflanan fɛnɛ b'u bolo gaziko la wa a yirala fɛnɛ k'a fɔ gazi natirɛli min be olu ka dugu jukɔrɔ o ka ca ni farafina jamanaw bɛɛ ta ye dugu jukɔrɔ fɛnw tɛmɛnen kɔfɛ sɛnɛ indistri sanni feere sɛrivisiw sinema etc domɛni ka dɔgɔn nizeriya tɛ géant ye domɛni min na